le secret n'ala sɔnna ma inshallah toujours mɔgɔw b'a ɲininka ko le secret k'i bɛ mun kɛ ɛ halisa b'a ɲininka o la an ko n'ala sɔnna ma le secret ye gynécologue tradipraticien donc o kɔrɔ de k'a fɔ mun bɛ kurusi kɔnɔna kibaruyaw i yɛrɛ kɔnɔna kibaruyaw cɛ fan fɛ ani muso fan fɛ mun b'o fura di a mana kɛ suguya o suguya ye e k'o fɔ dɔrɔn i b'a fɛ i ka kɛ cogo min na o fɔ dɔrɔn le secret b'i kɛ ten ni ala ka jɛn ye an y'o de ɲɛɲini bon an b'o dɔn muso walima cɛ a kuma fɛnɛ na i bɛ se ka i ka foyer sauver cogoya min na muso bɛ se k'i kanu cogoya min na i ka furu kɔnɔ cɛ bɛ se k'i kanu cogoya min na i ka furu kɔnɔna donc le secret b'o de kɛ ni ala sɔnna ma inshallah je crois que plateau tɛ plateau dogolen ye bilen dɔw ko le secret k'a sɔrɔ man di an y'an sɔrɔ waati yɛrɛ fɛnɛ fɔ an y'a fɔ n'i b'a fɛ ka le secret sɔrɔ directement n bɛ sɔrɔ waati bɛɛ mais n'i b'a fɛ k'an sɔrɔ directement i bɛ mali midi lajɛ ni heure sera midi ka taa midi la fo 17 heures tile fɛ le secret bɛ sɔrɔ whatsapp kɔnɔ appel direct la n bɛ sɔrɔ inshallah donc sufɛ à partir de 21 heures à 23 heures le secret bɛ sɔrɔ ka bɔ 21 heures la ka se 23 heures ma n bɛ sɔrɔ appel la n bɛ sɔrɔ whatsapp kɔnɔ ni ala sɔnna inshallah ni degun min b'i kan i b'an wele an bɛ se ka mun régler k'a sɔrɔ wari tɛ n'o ye kumakan ye moralement o bɛ f'i ye ni minnu ye degun ye o ti ɲɛ ka o ti n'a ti ɲɛ f'i ka wari de bɔ i bɛ dɔ bɔ dɛ an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye n'ala ka jɛn inshallah donc eh, gurupuw fana b'an bolo gurupu porofesiyonɛliya ba de b'an bolo ni i yɛlɛla a kan n'i ye cɛ ye i muso bɛna f'i ma ko mɛtiri rapport n'i y'a daminɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko e kun tɛ nin dɔn dɛ le secret de o leçon di muso fɛnɛ i cɛ n'a f'i ma ko tanti o tɛ wuli nka ɲɔbugu ɲɔw de don u takanw ye mun ye n'ala sɔnna ma n'i nana o bɛ f'i ye o kɔrɔ ye k'a fɔ n'i ye da gosi da bi yɛlɛ i ye n'i y'a mɛn da ma yɛlɛ jama ka ca dɔɔni k'i patiente dɔɔni kɔfɛ ko daw ko na yɛlɛ i ye dɛ da nimoro ye 77 39 39 02 i y'a faamuya bi wolonfila ni wolonfila bi saba ni kɔnɔntɔn bi saba ni kɔnɔntɔn fu ani fila ni ala ka jɛn inshallah donc le génie je crois que ni kayew bɛ ɲɔgɔn na bi ɲininkaliw bɛ yan bi dɛ walawalali bɛna kɛ fanw ye ni ala sɔnna ma inshallah n'ala sɔnna ma ayiwa
bi ye mercredi le 10 août 2022 ɲininkali fɔlɔ min bɛ yan le secret o de ye k'a fɔ an balimakɛ dɔ ye ɲininkali kɛ ko yalima wagati préciselen bɛ rapport la wa
baasi t'a la ala k'an bɛn sɔgɔma an balimakɛ ka ɲininkali kɛ ko waati ko yalima peresiselen don donc rapport la wa c'est-à-dire a bɛ fɛ k'a fɔ ko yalima miniti hakɛya dɔ de bɛ yen mun dan sigilen bɛ donc rapport la k'a fɔ ɔhɔn nin de y'a miniti hakɛya yɛrɛ ye o tɛ wa baasi t'a la miniti hakɛya tɛ rapport la mun dan sigilen don nka sexologiw minnu ka baara ye sexe kumaw ye minnu bɛ rapport kow kalama olu ye bɛnkan dɔw dilan ni lahalaya dɔw ye ka hakɛya dɔw fɔ mais an b'o fɔ n'ala sɔnna ma an bɛ sɔrɔ k'a f'i ye n ko miniti peresizelen tɛ rapport la k'a fɔ f'i ka nin miniti hakɛ kɛ o tɛ rapport kɔnɔna na rapport dulolen bɛ rapport kɛcogo a kɛ yɔrɔ a kɛ kun i ni muso min bɛna rapport kɛ i muso aw bɛna rapport kɛ wagati mun na ani aw bɛna rapport kɛ kun mun na rapport dulolen b'o de la quoi donc o o o détail an b'o di bon miniti bɛ préciser ni kun mun ye sexologiw bɛɛ taara sira mun fɛ an b'o fɔ donc o ye précision fila ye kelen ye professionnelya ye n'a sɔrɔ e ye professionnel ye. miniti peresizelen bɛ e ta la n'i tɛ porofesiyonɛli fana ye sexologiw taara sira mun fɛ o bɛ f'i ye pour que ka se ka information d'i ma i bɛ se k'i baze o kan n'ala sɔnna le secret bɛna fila bɛɛ detaye di nka yanni o cɛ miniti tɛ peresize arapɔri la kun mun na an b'o fɔ arapɔri dulolen bɛ satisifasiyɔn de la donc satisfaction ye jumɛn ye nege daliko an b'a bamanankan fɔ quoi waatiw sera sa ko ninnu ka fɔ bamanankanw na arabu y'an kun minnu mɛ n'a ye ka arabukan in don an hakili la yan ɔhɔn hali n'i bɛ ka jala fɔ arabukan na mɔgɔw b'u tulo mada a b'u kɔnɔ ko kurana bɛ ka kalan hali n'i ye jala sɛbɛn ne ye bebe je t'aime je t'aime my love my lɔgɔbɛ my baby han hali n'i y'a sɛbɛn arabukan na a papiye nin mana bunu ni mɔgɔ y'a ye a b'u kɔnɔ ko kurana sɛbɛnnen don u b'a ta ka a mara ka ɲɛ tellement que walikan ye an dominɛ yan quoi donc tubabukan fɛnɛ ni fɛn o fɛn bɛ se ka tubabukan sɛbɛn sa o fana bɛ sisiri wayi wayi kɛ sa a caman na u bɛna jamana yɛrɛ dafiri yɛrɛ k'u taara kalan janbaw kɛ ko intellectuel don u taara ka taa jamana de jamana bɛ dafiri ni kalan mun ye u taara o de kɛ ka na jamana tɔ bin quoi donc yarɔ nin kalan fila in bɛɛ de y'an ka jamanaw tiɲɛ wa walikan ka sɔrɔ k'a kɛ tɔn dɔ ye han u dama bugulen bɛ tɔn mun kan olu kɛra i n'a fɔ bamaw donc population bɛ kɛ i n'a fɔ tɛnɛninw quoi donc u kɔni bɛ ka u kɔni bɛ ka tɛnɛninw kunu cogo min na u bɛ k'an kunu cogo min na ngulaku ngulaku ngulaku ka sababu kɛ donc kan ko problème ye quoi donc kan fɛnba don n'an sera an ka kanw ma hɛrɛ b'o de la mun bɛ fɔ i ye i b'a mɛn i b'a dɔn donc hɛrɛ b'o de la n'ala sɔnna ma o de kama an ka fanw cayara parce que nin ko ninnu bɛ tubabukan de la a bɛ fɔ tubabukan na donc kalanbagaw dɔrɔn de b'a dɔn an nana kɛ bamanankan ye mɔgɔ caman ye nafa sɔrɔ a la n'ala ka diɲɛ inshallah donc ala k'an dɛmɛ o la basara rapport kɛ rapport bɛ eh, eh, waati t'a kɔnɔ mun na a dulonlen bɛ satisfaction de la i bɛna rapport kɛ ni muso mun ye e muso i bɛna rapport kɛ n'a ye est ce que a bɛ ka diya sɔrɔ i fan fɛ wa kelen ahɔn est ce que i ye rapport kɛ n'a ye fo ka a nege da wa fila donc e yɛrɛ cɛ in i bɛ ka diya sɔrɔ muso in na wa kelen walima i ye diya sɔrɔ muso in na fo ka t'i nege da wa fila donc rapport yɛrɛ senw ye nin de ye a tɛ miniti jate mun na nin de don bon muso taara diya sɔrɔ e la f'a sera ka diya dan na c'est à dire mago bɛ damu mun na o dafara a ma hali n'o kɛra miniti duuru de ye rapport ka ɲi i y'a faamuya ɔhɔn walima muso ye diya sɔrɔ cɛ la diya taara dafa muso ma ɛɛ a dafara a ma quoi donc hali n'o kɛra miniti bi naani ni kɔ de ye walima bi duuru heure kelen ye donc rapport ka ɲi yɔrɔ ninnu fila tɛ miniti kelen ye mais a fila bɛɛ bɛ se ka na pourquoi parce que damu mun bɛ ka ɲini rapport kɔnɔna na o sɔrɔ waati o bɛ waati mun di rapport janya ye o de ye parce que rapport yɛrɛ waatiw tɛ kelen ye don dɔ la i bɛ se muso ma première heure la i bɛ rapport kɛ n'a ye i ka rapport janya tɛ tɛmɛ dix minutes kan o muso kelen aw b'a da ka sunɔgɔ sɔgɔma fɛ i bɛ wuli i bɛ s'a ma i bɛ rapport kɛ n'a ye i ka rapport janya bɛ se ka taa fo 30 35 minutes fo 40 minutes la a bɛɛ ye muso kelen cɛ kelen ye a bɛɛ y'aw mɔgɔ kelenw de ye don kelen yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na donc cela veut dire que miniti tɛ logique ba ye rapport kɔnɔna na quoi faut il faut que mɔgɔw k'o faamuya quoi rapport logique ye jumɛn ye damu sɔrɔla wa o de logique ye muso ye damu sɔrɔ cɛ la wa ɔhɔn cɛ fɛnɛ ye damu sɔrɔ muso la wa o de rapport logique ye quoi donc o bɛ miniti mun di n'a kɛra miniti kelen de ye rapport ka ɲi n'a kɛra miniti fila de ye rapport ka ɲi n'a kɛra miniti saba de ye rapport ka ɲi donc hali n'a kɛra miniti bi duuru de ye rapport ka ɲi donc logique ba t'a la ka sababuya kɛ kɛkun mun b'a kɔnɔ fo ka sɔrɔ donc a kɔnɔna na donc mais rapport danger ye mun ye miniti janyana o miniti ma surunya o faratiba bɛ sɔrɔ rapport yɔrɔ mun na miniti ko la n'o de kama a kuma bɛ caya o ye muso o bɛ musow de concerné donc rapport la cɛ man ka bɔ rapport kɔnɔ fiyewu k'a sɔrɔ muso ma damu sɔrɔ parce que n'i ye muso ta k'a lajɛ muso ka damu rapport kɔnɔ ani cɛ ta u tɛ kelen ye parce que cɛ bɛ frottage mun kɛ sentiment de bɛ cɛ hakili la sentiment bɛ a ni na i y'a faamuya donc o sentiment in bɛ ɲaga n'a bɛ frottage kɛ wagati mun na n'a yɛrɛ ka miiriyaw n'a ka psychologie siraw ye an'a ka esprit ye a bɛ concentré a kan ni ji nana a ma dɔrɔn sentiment dafara quoi muso tɛ ten muso ta i ka sexe bɛ taa ni ka segin mun kɛ muso ka vagin kɔnɔna na yɔrɔ dɔw de bɛ yen sexe kan ka yɔrɔ minnu toucher cɛ ka sexe kan ka yɔrɔ minnu frotter ŋɛɲɛw de b'a kɔnɔna na degun de bɛ yen fo cɛ ka sexe ka olu wuli ka bɔ yen nɔ pour que muso bɛ se ka damu sɔrɔ donc cɛ da quoi o kama ni rapport banna k'a sɔrɔ muso ma lafiya i b'a ye rapport kuma bɛ caya bon n'i y'an ka farafinna yan yɔrɔ ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mali ta k'a lajɛ kɛmɛ o kɛmɛ rapport la bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn bɛɛ cɛ de bɛ bɔn fɔlɔ k'a sɔrɔ muso yɛrɛ ma bɔn yafa bɔrɛ kelen quoi donc n'o kɛra rapport mankan bɛ caya quoi donc o de kama miniti camanba ko kuma bɛ na rapport kɔnɔ fo nin miniti hakɛ fo nin miniti hakɛ in parce que pourquoi cɛ caman de bɛ bɔn fɔlɔ yanni muso ka bɔn donc sisan pour ne pas pour éviter walasa ka miniti ko in éviter aw da kana don miniti ko kuma yɛrɛ rapport la donc il faut que cɛ ka na ni stratégie ye walima cɛ ni muso ka na ni stratégie ye o ye fɛɛrɛw de ye ka na ni fɛɛrɛw ye mun b'a to rapport mana daminɛ muso bɛ diya mun ɲini a bɛ k'o sɔrɔ wa diya dafara ma c'est à dire a bɔnna quoi k'a sɔrɔ cɛ ma bɔn fɔlɔ quoi est ce que i y'a faamuya donc n'o kɛra hali 3 minutes de rapport ka ɲi n'o kɛra hali une heure de ye rapport ka ɲi donc aw bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw de kɛ pour que muso bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ cɛ cɛ ka sɔrɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ o ye fɛɛrɛba fila de ye an b'o fɔ ka sɔrɔ ka rapport miniti hakɛya d'u ma quoi professionnels ta ni sexologistes ta k'o kɛ k'a dafa quoi fɛɛrɛba fɔlɔ fɛɛrɛba fɔlɔ o ye communication ye cɛ ni muso cɛ cɛ yɛrɛ ni muso ka kuma muso k'a fɔ cɛ ye ne ka rapport kɛcogoya la ne bɛ ne bɛ damu sɔrɔ tan de n'i b'a fɛ ne ka excité birili de ka di ne ye parce que n'i ye ne labiri yafa bɔrɛ kelen quoi i ka sexe bɛ ne yɔrɔ dɔ sɔrɔ o bɛ taa fo ne bɛ diyaba de sɔrɔ o la donc muso bɛ diyaba sɔrɔ rapport kɛcogoya mun na cɛ tɛ mɛn muso ka o kɛcogoya in na quoi sɔɔni dɔrɔn i b'a ye a bɛ bɔn quoi donc minitiba ti demander i fɛ walima muso k'a fɔ sisan a e bɛ to ka ne kunun sunɔgɔ la ka rapport kɛ ne ye ne kɔni bɛ rapport kɛ n'i ye ten mais ne ti diyaba sɔrɔ pour que ne farikolo ka bɔ rapport kala ma a b'a sɔrɔ e bɔnna ka ban donc a dɔw la ne yɛrɛ farikolo bɛ bɔ a kala ma o wagati de donc o ye communication ye quoi walima rapport kɛcogoya la vraiment position na ne ka to ka yɛlɛ cɛ kan yafa bɔrɛ kelen quoi o de ka di ne ye bon e tun tɛ sɔn cɛ ka muso ka yɛlɛ i kan ni ne ma yɛlɛ cɛ kan ne tɛ jouir c'est à dire n tɛ bɔn quoi i y'a faamuya walima rapport kɛcogoya la muso dɔw bɛ yen u b'a fɔ olu ma ko amazoniw o musow fana bɛ yen awɔ olu bɛ yen muso minnu bɛ yen n'i bɛ rapport kɛ n'u ye i bɛ to k'u bilen quoi o musow bɛ yen i b'u muso bilen c'est à dire u ka ɲɛfɛla i b'a bilen nɛni yɛrɛ de ye i y'a faamuya k'a ɲɛjɛ nɛni quoi n'i bɛ rapport kɛ n'olu ye walima i bɛ to k'u bugɔ u yɔrɔw la quoi u bɔbɔrɔw la walima u sin i bɛ baara rapport kɛ n'u ye violemment quoi donc ale bɛ damu sɔrɔ o cogoya in de la o y'ale yɛrɛ bi ale yɛrɛ bɛ excité ten de o de b'a to a bɛ damu sɔrɔ o de b'a to a bɛ bɔn quoi muso dɔw bɛ yen n'i bɛ ka rapport kɛ n'o ye ni rapport sera miniti dɔ ma n'i m'a bilen a tɛ a tɛ bɔn yafa f'i k'a bilen de donc n'i y'a bilen walima i ka i ka fɔ sisan i tantɔ ka di yafa bɔrɛ kelen quoi k'o fɔ quoi n'i y'o fɔ dɔrɔn miniti kelen fila dɔrɔn a bɛ bɔn n'i m'o fɔ i bɛ se ka rapport kɛ n'a fo une heure o musow bɛ yen donc communication muso bɛ damu sɔrɔ cogoya mun na a ka information di cɛ ma cɛ k'a dɔn cɛ na nin muso genre de b'ale bolo a muso bɛ damu sɔrɔ dɔn tan o de ye fɛɛrɛ fɔlɔ ye u bɛ mun kɛ pour que muso ka bɔn cɛ ɲɛ quoi fɛɛrɛ filanan an b'a fɔ o ma ko munumɛnɛni siraw yanni ka se muso ma ka temps dɔ di i yɛrɛ ma n'i pereselenba tɛ kojugu c'est à dire i ma bɔ voyage la o n'a ɲɔgɔnna i pereselenba tɛ kojugu ka temps dɔ di i yɛrɛ ma ka na ni munumɛnɛni siraw ye n'an b'a fɔ a ma caresseliw o kɛra nɛnw ye sa o kɛra tɛgɛw ye sa o n'a ɲɔgɔnna mun bɛ se ka muso ka jama yɔrɔw labara walasa muso farikolo bɛ se ka wuli k'i kɔnɔ dɔn cogoya min na avant k'i ka rapport kɛ n'a ye quoi donc o waleyali o b'a to n'i nana gɛrɛ muso la i bɛna gɛrɛ a la k'a sɔrɔ a farikolo ni a hakili kununnen don a donna diya mɔni kɔnɔna na c'est à dire a donna diya kɔnɔ quoi donc n'i ye frottage daminɛ n'a ye miniti damadɔ dɔrɔn donc a b'a bila c'est à dire muso bɛ bɔn i ɲɛ o la quoi donc ni ninnu bɔra rapport kɔnɔna na donc a bɛ kɛ risque ye n'i ye rapport daminɛ n'a kɛra muso ye mun fari na ka di depuis 3 à 4 minutes ɲɔgɔn na a bɛ se ka bɔn a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ quoi donc hali ni e ye rapport kɛ sa 20 minutes rapport ɲɛna donc muso y'a yɛrɛ sɔrɔ parce que e ta ye bɛna taa laban ni yɛrɛ sɔrɔ in de ye fɛnɛ quoi donc ni ninnu ma kɛ rapport kɔnɔna na n'i nana rapport daminɛ k'a sɔrɔ muso don mun fari na man di donc n'ala ma far'i kan ni muso ka fari na waati ye temps dɔ demandé temps mun bɛ fo 20 25 minutes ka taa fo 30 minutes demandé e dun bɔnna depuis 15 minutes donc toujours i b'a ye rapport tɛ dafa parce que muso tun bɛ mun ɲini a t'o sɔrɔ a m'o sɔrɔ i la quoi donc n'o cayara rapport kɔnɔna na dɔrɔn cɛ nege bɛ bɔ muso la parce que manque de satisfaction negedabaliya n'o cayara negedabaliya anw fɛ yan n'i y'a jɔ kɛmɛ o kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ye bɛɛ musow de fan fɛ quoi e y'a faamuya donc n'o cayara furu kɔnɔna na a bɛ muso a bɛ cɛ nege bɔ muso la quoi parce que a bɛ muso dusu tiɲɛ fɛn o fɛn b'i la dimi ni dimi mɛnna ka mɛn ka mɛn o fɛn in laban bɛ goya i ye quoi donc finalement a bɛ se ka cɛ ko goya donc muso ye quoi donc ninnu fila de ye fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ mun b'a to hali na rapport surunyana muso bɛ damu sɔrɔ cɛ bɛ damu sɔrɔ hali na rapport janyana muso ka damu sɔrɔ cɛ ka damu sɔrɔ o de ye fɛɛrɛw ye an bɛ se ka minnu di quoi donc ko yalima an bɛ se ka minute de préciser wa o y'a daminɛ o de la o tɛ sexologiw ye mun fɔ an b'o fɔ professionneliya yɛrɛ fɛnɛ ye mun fɔ an b'o fɔ o ye minute fila de ye miniti kɛcogoya fila quoi miniti fila yɛrɛ ko tɛ quoi miniti kɛcogoya fila sexologiw ko ni lɔgɔbɛliw yafa bɔrɛ kelen kareseliw de ko don ni o bɛɛ dafara rapport mun kɔrɛ rapport mun na avant de avant pénétration c'est à dire yanni eh, tarabasoli yɛrɛ cɛ c'est à dire yanni frottage cɛ ni muso fari n'i sera k'o nama fɔlɔ yanni i ka s'a ma ko ka ta 5 minutes la ka taa se fo 7 7 7 10 minutes ninnu na ko muso bɛ se ka satisfait sexologi caman taara o sira fɛ quoi ko mais n'o contraire kɛra o kɔrɔ ye di n'i ma o kɛ e ka muso kunun dɔrɔn ka sin ka s'a ma ten walima k'a fɔ mɔgɔ bira muso nana dɔrɔn a y'i dayɛlɛ i sinna ka don a ra ten han garaba garaba y'a bila n'i m'o kɛ ko sisan i nana muso dayɛlɛ ten dɔrɔn k'a sɔrɔ minnu application minnu kan ka kɛ i m'olu appliquer ko k'a ta 10 minutes la ka taa se fo 40 45 minutes ma muso bɛ risque ra yanni a ka se ka damu sɔrɔ e la walima a bɛ se ka bɔn cogoya min na a bɛ risque ra o de kɔnɔna na n'i bɔnna avant o o cɛ i k'a dɔn k'a fɔ i muso a bɛ se ka kɛ a ma bɔn dɛ c'est à dire a bɛ se ka kɛ a mago bɛ damu mun na donc a m'o sɔrɔ i fan fɛ ee kareselibaliya avant rapport c'est à dire kareseli kareseli kɔrɔ kareseli tɛ obligatoire ye quoi ko f'i ka muso karese de ka s'a ma ça c'est pas trop obligatoire an ne fɛ yen i y'a faamuya ne fɛ i ka muso la exciter de ka s'a ma bon i bɛ muso la exciter cogoya jumɛn na o bɛɛ tɛ kareseli ye quoi kuma bɛ se ka muso la exciter a bɛ to baro la i bɛ negekan fɔ k'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ han i bɛ tila o la yanni i ka tila negekan in na muso bɛ ɲigin o muso in n'i sera a ma o waati in kɔnɔna na walima o don su in na a bɛ n'a fɔ i y'a caresser donc ka s'a ma kareseli kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye e ka se ka muso la fari muso fari la nama yanni ka s'a ma quoi o kɛra kuma de ye sa o o kɛra vidéo de ye sa o o kɛra sira min e yɛrɛ b'o sira mun dɔn sa o han n'o kɛra kareseli de sa k'a fari nama fɔlɔ ka a hakili sama rappeler ka na rapport ma fo a farikolo ka réagir c'est à dire fo nɛmayani ka na donc a ɲɛfɛ ni muso farikolo réagira dɔrɔn nɛmayani bɛ n'a ɲɛfɛ quoi c'est à dire a bɛ commencer ka mouiller quoi yafa bɔrɛ kelen fo k'a nama fɔlɔ e ka rapport kɛ n'a ye donc ni i y'o kɛ sexologiw ko ka taa 5 minutes ka taa se 10 minutes ma ko muso satisfera donc n'i ma o kɛ ko i bɛ se ka rapport kɛ ni muso dɔ ye o la fo 40 45 minutes donc k'a sɔrɔ o ma satisfait e fɛ i ye rapport janba kɛ mais a ma satisfait i y'a faamuya donc o ye miniti fɔlɔ fɔlɔ ye miniti filanan ye mun ye n'an bɛ o walawala o ye professionnel ta ye professionnel ta ye mun ye mun bɛ rapport kɛ n'a contrôle bɛ a yɛrɛ bolo a bɛ se k'a yɛrɛ contrôle woro filancɛ la c'est à dire bɔnni a yɛrɛ ka bɔnni yafa bɔrɛ kelen o b'a yɛrɛ hakili de la a bɛ a yɛrɛ ka contrôle bɛ a yɛrɛ bolo a bɛ se k'a yɛrɛ contrôle miniti t'o tigi fɛ yen ni waati min y'a ja a bɛ mɛn ni waati min y'a ja a tɛ mɛn n'a kɛra a b'a rapport kɛ 5 minutes ka bɔn n'a kɛra a b'a rapport kɛ 10 minutes ka bɔn n'a kɛra a b'a rapport kɛ 40 45 minutes ka bɔn n'a kɛra a b'a rapport kɛ fo 1 heure 1 heure 10 n'a ka d'a ye ka bɔn mun y'a yɛrɛ ja quoi donc o bɛ kɛ ni tɛkiniki dɔw de ye stratégiquement rapport la quoi bon professionnelw b'a kɛ o cogoya in na quoi donc n'i k'i b'o expliquer o dɔw expliqueli ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que a dɔw b'a sɔrɔ i bɛ frottage yɛrɛ de kɔnɔna na dɔw bɛ se ka fɔ mais a bɛɛ tɛ se ka fɔ quoi donc o la o y'a miniti kɛ cogoya filanan ye quoi miniti dan sigilen tɛ olu fɛ yen quoi n'olu ye rapport daminɛ o b'a a bɛ dépend u yɛrɛ kunkolo ni o don kow ni muso yɛrɛ ka goût goût goût mun b'a la don mun na o don cogoya bi ta bɛ cogoya min na bi ta ka timi o bɛ kɛ muso la o i b'a rapport kɛ ni muso ye bi i b'a sɔrɔ a ka timi kojugu f'i bɛ kuma mais sini i b'a rapport kɛ n'a ye i b'a sɔrɔ a tɛ ten o bɛ kɛ muso la kuma dɔw la quoi ɲɛfɛla bɛ déprogrammer kuma dɔw la quoi yafa bɔrɛ kelen donc professionnels fɛ yen ni don mun ta n'a a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ bi ta in bi ta in bi ta in y'a dan ye a bɛ se ka rapport kɛ a b'i yɛrɛ contrôle ka rapport kɛ fo miniti bi naani ni kɔ fo bi duuru yɛrɛ mais don mun ta n'a y'a ye k'a fɔ bon bi ta in tɛ fɛn ci kosɛbɛ a t'a yɛrɛ bila frottage janba ra donc a bɛ programme dilan dɔrɔn k'a bila i y'a faamuya donc olu fɛ miniti tɛ yen mais miniti logique ye mun ye sexologie ye mun fɔ an bɔra k'o de fɔ sisan n'ala ka diɲɛ inchallah donc le jeune question filanan ye jumɛn bi question ninnu bɛ janya dɛ bisimila ɲininkali filanan ye min o ye musolaka dɔ ta ye Mhm. a ko ko a cɛ sigalen don a la mhm. cɛ sigalen don a la ko min na a ko ni ale cɛ voyagelen don ou bien ni cɛ tɛ yen nɔ n'ale y'i da dilan kan su fɛ a bɛ a bɛ mɛn a ɲɛ na ka sɔrɔ a ma sunɔgɔ tuma dɔ la 2 heures su 2 heures b'a sɔrɔ a ma sunɔgɔ nka ni cɛ nana tuma dɔ ni cɛ nana ale bɛ mɛn ale bɛ mɛn sunɔgɔ de b'ale minɛ joona donc cɛ sigalen don ale la o ko in de la. i bɛ se k'a bilasira wa. baasi t'a la ala k'an bɛn sababu ma donc nin ye musolaka ye mun cɛ ye peut-être a bɛ se ka kɛ aventurier ye a ni cɛ bɛ bɛn a ni cɛ bɛ mɛn k'a sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn kan donc ni cɛ nana ale yanni yala yanni ni cɛ eh, a ni cɛ tɛ ɲɔgɔn kan wagati mun na o wagati ale tɛ sunɔgɔ quoi c'est à dire ale ɲɛ bɛ jɔ fo trois heures quatre heures a fari walawalalen don a ɲɛ bɛ jɔ. mais ni cɛ nana sunɔgɔmugu de bɛ k'ale kan f'a bɛ kɛ kɛlɛ a ni cɛ cɛ donc f'a bɛna ɲini ka kɛ cɛ bɛ k'a fɔ k'a bɛ tugu de ka ko in kɛ donc finalement a bɛna ɲini ka bɛnbaliya a ni cɛ cɛ bon ale yɛrɛ dun b'a dɔn ale n'ala cɛ ale tɛ o cogoya o t'ale tɛ ten mais pourquoi o bɛ ka kɛ ale la o tɛ baasi t'a la an b'o fɔ a ye o bɛ k'a la ni kun eh, saba de ye kun saba an b'o de fɔ a ye a kun fɔlɔ rapport kɛbaliya muso fan fɛ o ye hakili wuli dɔ de ye o hakili wuli in i y'a faamuya o bɛ hakili yɛrɛ dominer a ka kow la o de kama a bɛ f'i ye ni muso famana k'a sɔrɔ a ma rapport kɛ kuma bɛ ka ɲɛsin muso ma cɛw fana ta bɛ yen ni muso famana kojugu k'a sɔrɔ a ma rapport kɛ a bɛ se ka hakili cawucawu bila a la hakili cawucawu ye jumɛn ye a bɛ k'a kɔnɔ k'a ye ko dɔ kɛ k'a sɔrɔ a m'a kɛ walima a bɛ ko dɔ kɛ ka tila ka a bɛ k'a kɔnɔ k'a m'a kɛ k'a sɔrɔ dun a y'a kɛ i y'a faamuya walima a dusu bɛ se ka bonya c'est à dire ko mun kun t'a ka dusuko ye a bɛ se ka dusu o kow la k'a sɔrɔ o bɛɛ b'a dɔn ko kun t'a ka dusuko ye quoi a bɛ fɔ o de ma hakili cawucawu est-ce que i y'a faamuya o hakili cawucawu n'o nana muso ma rapport kɛbaliya fɛ o bɛ hakili yɛrɛ fɛnɛ dominer hakili ka ko bɛɛ la bon sunɔgɔ ye hakili ka ko de ye i y'a faamuya donc ni sunɔgɔ n'a ye sunɔgɔ fɛnɛ a bɛ sunɔgɔ fɛnɛ gɛn ka taa quoi parce que ni hakili lafiyara de sunɔgɔ bɛ na quoi donc ale fɛnɛ bɛ sunɔgɔ gɛn ka taa donc i b'a ye muso bɛ mɛn a ɲɛ na rapport kɛbaliya hakili wuli de ye o ye parce que hakili dalen bɛ rapport in kan o ye hakili in cawucawu f'a ye sunɔgɔ gɛn ka taa bɔ a ma gɛn ka taa kan dɔ b'a fɔ k'an bɛ se ka misaliya dɔ la oui an bɛ se ka misaliya d'i ma misaliya ye mun ye bamananw b'a f'i ye ko ko ko bɛ n kɔnɔ k'o tɛ sunɔgɔ i ma deli k'o mɛn wa voilà ka fɛn to muso kɔnɔ walima cɛ kɔnɔ rapport kɛ to i kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ka tila ka sunɔgɔ o kan joona o man ca dɛ bon a bɛ muso min kɔnɔ san bɛɛ walima kalo bɛɛ o kalo bɛɛ la a ka sunɔgɔ bɛ dɔgɔya pourquoi sufɛ parce que a tigi bɛ sunɔgɔ sufɛ a tile fɛ hali n'i y'a ɲininka sa a b'o f'i ye ni cɛ tɛ yan a bɛ k'a la sufɛ de mais a tɛ k'a la tile fɛ donc pourquoi sufɛ parce que rapport yɛrɛ bɛ an ka rapport caman bolo dalen bɛ sufɛla waati de donc hakili fana bɛ samani kɛ ka taa sufɛla ta in de kɔnɔ o de kama a tɛ sunɔgɔ sufɛ mais a tigi bɛ sunɔgɔ a tigi i b'a sɔrɔ très généralement a bɛ sunɔgɔ tile fɛ quoi i y'a faamuya donc o de kama u b'a fɔ ko ko bɛ n kɔnɔ k'a tɛ sunɔgɔ dɛ a bɛ hakili de dominer ka sunɔgɔ perturber donc sunɔgɔ bɛ taa ka bɔ yen o y'a kun fɔlɔ ye ni cɛ nana o bɛ bɔ a la n'o kɛra diyagoya sunɔgɔ bɛ na ka baara kɛ kelen filanan rapport fana ye dose dɔ de ye mun ye vitamine ye n'a bɛ muso servi ni muso bɛ rapport sɔrɔ hakili bɛ lafiya ni muso bɛ rapport sɔrɔ fari bɛ lafiya ni muso bɛ rapport sɔrɔ vitamine bɛ kɛ a golo la donc o dose n'i y'a min a bɛ n'a fɔ n'i y'o dose in ta quoi a bɛ mun demander très généralement ka caya o ye sunɔgɔ de ye a bɛ n'a fɔ ji dɔw bɛ yen tellement que u ka girin ani tellement que u kɛ bɛ ka dilan k'a diya n'i y'a a min heure kelen ɲɔgɔnna de b'i bolo heure kelen kɔfɛ dɔrɔn sunɔgɔ b'i minɛ donc rapport bɛ ten muso fan fɛ ni muso bɛ rapport duman sɔrɔ hakili lafiyali farisogo bɛ libéré ka bɔ eh, ji ninnu kɔnɔ quoi donc farisogo lafiyali ani rapport yɛrɛ vitamine ni cɛ bɔnna muso bɛ muso bɛ vitamine dɔ sɔrɔ la quoi o o vitamine han donc o B douze in u yɛrɛ u yɛrɛ ka fɔ cogo la o o o vitamine B douze in donc n'u ye o sɔrɔ sisan n'a y'o sɔrɔ sisan. o résultat bɛ mun di dɔrɔn sunɔgɔ i y'a faamuya o ye filanan ye donc sabanan rapport fana ye i n'a fɔ soboli quoi baara de don mun ni farikolo bɛ girin i n'a fɔ sport sport quoi mɔgɔ min taara pompe kɛ ou bien i taara boli quoi baara dɔ de don farisogo bɛ farikolo bɛ baara mun kɛ quoi bon farikolo bɛ baara fɛn o fɛn kɛ n'a bɛ jate baara girinman ye n'a bɛ fari degun dɔɔni ni baara in jɔra dɔrɔn

i y'a faamuya parce que farikolo ye e- farikolo ye baara de kɛ quoi donc baara kɔfɛ farikolo mago bɛ lafiya dɔ de la donc an b'a fɔ muso in ye o saba de tun b'a jɛ yanni a ni cɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan o de y'a- o de kama a ɲɛ tun bɛ ka ju bana tɛ quoi donc sisan o saba bɛɛ dafara a ma a hakili nana a normal la donc sunɔgɔ b'a ka baara kɛ i n'a fɔ sunɔgɔ b'a fɛ cogoya mun na donc sunɔgɔ bɛ ka baara kɛ ten donc mais a ka hakili bila ko in ɲɛfɛ a ka ko in ɲɛɲini ɲɛɲini ye jumɛn ye ka fɛɛrɛ kɛ ka ko in bɔ a yɛrɛ la parce que bana tɛ sitana t'a kɔ maa m'a dabali bana tɛ a kun de filɛ nin ye mais a ka fɛɛrɛ kɛ ka a yɛrɛ sama ka bɔ a kɔnɔ parce que o fana ye hakili ka baara de ye quoi ka yɛrɛ sama ka bɔ ko in kɔnɔ dɔɔni yanni a ka taa kɛ kɛlɛ ye a ni cɛ cɛ donc an t'a fɔ a ye bana baara quoi donc bana mun kun don o de ɲɛfɔlen filɛ nin ye a ye a yɛrɛ y'a dozi ta donc a kɛnɛyara lafiya nana a ma o de kɛra sunɔgɔ ye a fan fɛ quoi donc les jeunes je crois que an tɛ miniti la ye jana dɔɔni mais ok halisa dɔ an bɛ se ka dɔɔni fɔ awɔ ayiwa baasi tɛ
ɲininkali sabanan ye min ye kumaw cayalen don réseau sanfɛ éjaculation précoce n'o ye bɔn joona ye an bɛ yafa bila a kɛrɛfɛ a kuma cayalen don réseaux sociaux sanfɛla la ko yalima kun jumɛnw yɛrɛ de bɛ éjaculation précoce provoquer baasi t'a la ala k'an bɛn don sababa ma éjaculation précoce c'est à dire cɛ ka teliya ko yalima kun jumɛn b'a kɛ très généralement ka caya an tɛna solution di bi dɛ mais kun mun b'a kɛ an b'o kun fɔ k'a sɔrɔ bana tɛ bana minnu bɛ se ka kɛ ka an da don o damadɔnin na k'o fɛnɛ fɔ donc solution an t'o fɔ bi i y'a faamuya mais an bɛ kun fɔ d'abord a kun fɔlɔ o ye ɛɛ muso diya kojugu cɛ ye o bɛ se ka cɛ lateliya n'i bɛ ka se o muso in ma diyaɲɛ ye ko dɔ ye mɔgɔ min ka di i yɛrɛ ni ye n'i bɛ ka rapport kɛ n'a tigi ye a ka diyaɲɛ mun ka di diyaɲɛ mun b'i ni na o bɛ fara sentiment kan i kunkolo la k'i tɔ teliya o bɛ se k'i bɔn k'a sɔrɔ bana tɛ joona o ye fila fɔlɔ ye filanan na muso mun ka ɲɛfɛla yafa bɔrɛ kelen na a ka timi don mun na c'est à dire a ka ɲɛfɛla ka timi walima a ye ko dɔ dilan a la mun y'a mun b'a timiya o diya kojugu cɛ dɔw bɛ yen u tɛ se k'u yɛrɛ kɔntɔrɔli o ko in na est-ce que i y'a faamuya u tɛ se k'u yɛrɛ kɔntɔrɔli ɲɛfɛla in na quoi n'a ko k'a b'a yɛrɛ kɔntɔrɔli cogo cogo a tɛ se diya yɛrɛ de b'a diyagoya f'a ka bɔn i y'a faamuya k'a sɔrɔ bana tɛ o ye filanan ye donc sabanan cɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ale nege ka bon kojugu hali mɔgɔ tɛ se ka maga a kɛrɛda ninnu na tellement que a nege ka bon donc o tigi nege bonya kojugu o tigi la n'a fɔra ko muso o ka muso kɛ a ko ka ca dɛ donc muso mana walaka dɔrɔn a naturellement ale yɛrɛ ale yɛrɛ dancogo la nege ka bon kojugu bon n'i dun ye muso walaka ka ban nege de bɛna i ma ka tila k'a fɔ k'ale ka maga o tigi la ka tila ka rapport kɛ n'o tigi ye ka se nege dan ma ka k'a don a ka don nege yɛrɛ so kɔnɔ ee k'a sɔrɔ hali mɔgɔ tɛ se ka maga ale kɛrɛdaw la directement a b'a bila nege bonya kojugu kama k'a sɔrɔ bana tɛ i y'a faamuya donc naaninan cɛ dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ muso dɔ b'a bolo muso in yɛrɛ bɛ se rapport kɛ cogoya la quoi est ce que i y'a faamuya c'est à dire a bɛ se rapport kɛ cogoya la n'i bɛ ka rapport kɛ n'ale ye tɛkinikiw de b'a bolo o musow bɛ yen nɔ tɛkinikiw de b'u bolo u b'o tɛkinikiw pratiquer ni cɛ ye quoi donc n'a bɛ k'o tɛkinikiw pratiquer ni cɛ ye donc n'i ko ko i b'i yɛrɛ contrôle cogo cogo k'a sɔrɔ muso in fɛnɛ professionnelya ba de b'a la donc diya de b'i diyagoya i b'a bila k'a sɔrɔ bana tɛ i y'a faamuya donc o ye naaninan ye duurunan cɛ ka fama kojugu rapport ma c'est à dire ni cɛ dɔw bɛ u bɛ se ka mɛn ka sɔrɔ u ma rapport kɛ n'i nana k'i bɛ rapport kɛ nege bɛ na i ma i fari bɛɛ bɛ balaw de kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra i dusukun parce que dusukun de bɛ joli ta ka joli fiyɛ ka na sexe kɔnɔna na ni e famana n'i nana don ko in kɔnɔ dusukun fana bɛ a b'a a b'a caya quoi a bɛ joli caya a bɛ tila ka teliya donc i ni dusukun ka ɲɔgɔn faamuyabaliya parce que balaw de bɛ kɛ i ni na donc bila bɛ na i ma c'est à dire i bɛ bɔn fama kama quoi k'a sɔrɔ bana tɛ mais o taara siɲɛ siɲɛ fɔlɔ de la a bɛ kira filanan na donc a kɛ man di la généralement ka caya. i y'a faamuya o ye duurunan ye donc wɔɔrɔnan o bɛ se ka kɛ bana dɔw ye an bɛ minnu fɔ yanni bana cɛ fɛnɛ wɔɔrɔnan o bɛ se ka kɛ manque de compétence ye rapport la an y'o fɔ rapport filɛ n'i bɛ rapport kɔnɔna na sisan k'i hakili da diya kan o bɛ cɛ bɔn joona o de kama minnu bɛ excitant ninnu ta fɛn kirikara ninnu kunu ka rapport kɛ n'a ye o b'a kɛ de hakili bɛ voyager quoi c'est à dire hakili bɛ taa quoi ni hakili taara olu fana bɛ yanni hakili ka bɔ a kalama k'a fɔ an bɛ diya kɔnɔ u b'o bɛɛ kɛ frottage la donc a bɛ kɛ muso kɔnɔ k'a bɛ mɛn rapport la bien vrai k'a bɛ ka mɛn dɛ mais a bɛ ka mɛn hakilintanya de kan parce que hakili tɛ yen quoi donc mɔgɔ min bɛna don rapport kɔnɔ n'i bɛ se k'i hakili bɔ ko in kan fɔlɔ i t'i hakili bila a kan quoi est ce que i y'a faamuya o bɛ dɔn cogo di. o bɛ kɛ cogo di n'i pénétrera i bɛ i pénétrer arantima ralenti ra quoi c'est à dire i b'a to n'i pénétrera sisan n'i ka sexe taara fo ka taa da muso ka vagin dan na walima a donna ka ɲɛ i b'i jɔ dɔɔni fɔlɔ a b'a sɔrɔ i dusukun ka teli quoi fo i dusukun ni i ni i dusukun ni hakili ka correspondre u ka ɲɔgɔn ta dɔɔni fɔlɔ quoi dusukun bɛ teliya teliya mun kɛ o ka bɔ ko in na dɔɔni fɔlɔ donc sexe yɛrɛ ni i ka sexe ni muso ka vagin kɔnɔna olu fana bɛ ɲɔgɔn ta donc i bɛ frottage kɛ fitini fitini fɔlɔ n'i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ i ni ni i dusukun ye ɲɔgɔn ta i bɛ sɔrɔ k'i ka rapport kɛ donc professionnellement k'a sɔrɔ bɔnni tɛ na i ma quoi donc ni e y'i hakili da diya kan e bɛna gɛrɛ muso la e kɔsanterelenba diya nɔfɛ i fana pereselenba don e nana i penetrera dɔrɔn i y'a kɛ garaba garaba garaba garaba garaba bon o ye i hakili bɛɛ bɛ diya kan i bɛ k'a kɛ garaba garaba garaba directement paf i b'a bila o ye wajibi ye o ye mɔgɔw de ye minnu hakili u b'a da diya sanfɛla kan bon excitant talaw bɛ excitant ta o de kama walasa k'o ko in wuli ka bɔ yen nɔ donc n'i bɛ se k'i hakili contrôle k'a bali dɔɔni o ko in na i bɛ se ka mɛn donc rapport la k'a sɔrɔ bana tɛ i y'a faamuya o tɛ wolonwulanan ye donc seeginnan an t'o kɛ bana ye koko o juguya kojugu koko n'o juguyara cɛ ra o bɛ se k'i ka cɛya affaiblir parce que koko a bɛ kɔnɔ ja a bɛ tɔɔrɔ dɔ se i ka kɔfɛla ma f'a bɛ bɔlɔ bɔ dɔw kɔfɛ donc i b'o dɔn cogo di k'a fɔ kɔfɛla i cɛ kɔfɛ a n'a ka sexe bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye i b'o dɔn cogo di ni i yɛrɛ sigilen i ka to ka i kɔfɛla kɛ i n'a fɔ i b'a sama sama i n'a fɔ n'i taara bo kɛ ra i bɛ to k'i kɔ sama n'i taara bo kɛ ra i bɛ bo kupe kupeli mun kɛ dɔ k'a essayer kɛ i yɛrɛ k'a kɛ sisan i bɛ kɔfɛla i b'i kɔ sama sama k'a lajɛ i b'a ye i cɛya bɛ commencer ka réagir réagir n'i bɛ kɔ sama sama i cɛya bɛ réagir réagir parce que correspondance ba de bɛ cɛ ka kɔfɛla in ani sexe cɛ o de kama ni cɛ b'a rapport la n'i y'a ka kɔfɛla in lajɛ fasa jurunin dɔ bɛ cɛya kɔnɔna na ka na se kɔfɛla fanfɛla la n'i y'a ka kɔfɛla in lajɛ i b'a sɔrɔ o bɛ ka dɔn kɛ kojugu donc parce que correspondance ba de bɛ cɛ ka bokɛyɔrɔ ni cɛya cɛ quoi donc ni koko nana a b'o yɔrɔ attaquer ka faiblesse jigin donc cɛya fanfɛla la quoi donc o bɛ se ka kɛ sira ye o ye bana ye mun bɛ se ka cɛ fanga dɔgɔya walima k'i teliya dilan na quoi i y'a faamuya o y'a bana sira dɔ ye donc an b'o furakɛ n'i y'an wele n'ala sɔnna ma ɲɛ bɛ sɔrɔ o la 77 39 39 02 donc bana filanan mun ka jugu n'a bɛɛ ye n'o de ka cɛ caman ka cɛya problème ye cɛ caman ka teliya problème ye o ye o ye safinɛni ye don o don an bɛ mun kuma fɔ masturbation k'i yɛrɛ labɔn k'a sɔrɔ muso tɛ yafa bɔrɛ kelen yɛrɛ labɔn jumɛn ko don a kɛra sa i yɛrɛ y'a kɛ n'i yɛrɛ ye sa o i ye video dɔ lajɛ k'a lajɛ sa o ou bien e kɔni e kɔni ka baara ye i bɛ ji na ji bɔ cogo dɔ b'i bolo i yɛrɛ la k'a sɔrɔ i ni muso tɛ don ɲɔgɔn na ni i mɛnna o la a bɛ cɛya dɔgɔya a bɛ se ka cɛya surunya mais kuma t'o si kan a bɛ teliyaba de bila cɛ la bon a teliya ni teliya tɔ ninnu si tɛ kelen ye parce que ale teliya i cɛya yɛrɛ magaman de ji bɛ na i ma a tɛ jaliko kuma t'a ra k'a sɔrɔ a magayalen don ah. n'a donna muso ka vagin kɔnɔna na n'e sera ka tufɔgɔ kelen fila kɛ hali a jabali yɛrɛ ji bɛ na i ma donc tɔw ta teliya tɔw ta k'a sɔrɔ bana tɛ i cɛya bɛ ja dɛ mais ji bɛ na i ma quoi donc mais a jalen don quoi mais e bɛ teliya de donc safinɛni ka problème ye mun ye problème ba fila k'a sɔrɔ i cɛya magayalen yɛrɛ de don dɛ i bɛ ka frottage kɛ tufako fila saba ji nana walima waati na n'i b'a fɛ ka a daminɛ yɛrɛ cɛya bɛ ban a yɛrɛ b'i ban a bɛ ban quoi mais e yɛrɛ ni ni i hakili ni i kunkolo la nege yɛrɛ b'i kɔnɔ e b'a dɔn cɔ nege bɛ e kɔnɔ mais cɛya bannen don walima a magayalen don o la hali ni muso y'a mugan dɔɔni ji bɛ na walima hali ni e yɛrɛ magara kunkolo la k'a jɔsi dɔɔni dɔrɔn ji bɛ na i ma c'est à dire ale mago tɛ jali la quoi hali n'a magayalen de don ni cɛ ni musoya ko ko donna na o seli cɛya kunkolo ma dɔrɔn donc ji bɛ na i ma quoi donc ale de ka ale de ye vite fait ye quoi a donna dɔrɔn ji nana donc safinɛni b'o lase cɛ ma minnu mɛnna safinɛni kan quoi safinɛni tɛ kɛ baasi ye kuma dɔw la yɔrɔ an y'o fɔ n'i t'a kɛ ka caya a bɛ se k'i soulager k'i ka fasaw bila ka élargi k'i hakili yɛrɛ fɛnɛ lafiya ka jiko ji bɛ ji sigili fari kɔnɔ a bɛ degun min s'i ma k'olu ban mais minnu b'a kɛ ka caya walima minnu mɛnna na nin degun bɛ olu kan dɔw hakili la k'u ka kɛnɛ safinɛnikɛlaw i ka i man kɛnɛ le secret de b'o f'i ye hali n'a bɛ wuli ɲɛgɛn kɔnɔ i bolo f'i yɛrɛ b'i kusuwa ko belebeleba b'e bolo jamanjan b'i bolo i man kɛnɛ ne de y'a f'i ye en tant k'i bɛ safinɛni kɛ i man kɛnɛ n'i b'a fɛ ka don musoko kɔnɔna na walima i ni muso famanen don i b'a fɛ ka gɛrɛ muso i b'a fɛ ka taa muso fɛ yen an wele dɛ i bɛna dɔn k'i man kɛnɛ n'a ka di i kana n wele mais i bɛna dɔn k'i man kɛnɛ dɛ ni worow dayɛlɛla i ye don min na muso y'a ka worow dayɛlɛla ni i donna don min na i bɛna dɔn k'a fɔ o don ko jaa i kun man kɛnɛ ko le secret tiɲɛ f'i ye o tɛ wuli donc ale problème de ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan ale bɛ teliya bila cɛ la mais teliya bɛ se ka cɛ sɔrɔ ni sira camanba ye k'a sɔrɔ o fɛnɛ tɛ i n'a fɔ an bɔra ka minnu walawala sisan n'ala ka jɛ inshala donc a kunnafoniw ka ca a kow ka ca a traitement b'an bolo a furaw b'an bolo an b'a kari ka bɔ yen hali sɛ tɛ wuli ka bɔ donc a fa kan a fan kan mais ɲɔbugu ɲɔw don takan bara takan dɔw ka giri dɔɔni n'ala ka jɛ inshala donc le jeune i y'an ka miniti lajɛ ɔ hakili la caman kɛra dɛ miniti 30 30 tɛmɛna je crois 37 donc ni kuma laban b'i bolo b'o fɔ ah, kuma kumakan kelen de toujours an b'a fɔ fanw ye u ka to ligne kan mhm. u ka video like u ka partager u ka ɲininkaliw bila ka na n'ala sɔnna a ma an bɛ yan u kama n'ala sɔnna ma inshala donc an b'a fɔ ko fani bɛɛ ka partager i n'a fɔ cɔrɔna y'a fɔ cogo min na k'a like a bɛ to k'a like like in ka aimer a bɛ force don a bɛ force ba de don site ra donc émission ninnu fɛnɛ a b'a télécharger k'a partager ka taa groupe kɔnɔna na pour que mɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ nafa n'a ye n'ala sɔnna inshallah ni sanni fɛnɛ kɛra la le secret fɛnɛ bɛ dɔ sɔrɔ ka bila a kun ni le secret bɛ dɔ sɔrɔ baara fɛnɛ bɛ mɛn sen na i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogoya min na sinon bamananw ko ten ko bɔrɛ lankolon k'a tɛ jɔ voilà donc a mana fɔ kuma ka d'an ye cogo o cogo ka na mɔgɔw bilasira ni sanni fɛnɛ bɛ kɛ o b'a to an fɛnɛ bɛ courage sɔrɔ ka to ka baaraw fɛnɛ kɛ baara bɛ caya an bolo ni nasɔngɔw bɛ sɔrɔ quoi